Kodi mukuzimva kuti palibe china chili chonse chimene mwalakwisa m'banja mwanu? Iyitu ndi nthawi imene wina aliyense m'banja amatha kudutsamo. Kumuona mzake wakwiya, kumuona mzake sakusangalala, kumuona mzake ali upset olo mwina ali hurt komano iweyo ukuona kuti palibe china chili chonse chimene iweyo walakwitsa. Ndiye anthu ambiri nthawi iyi timakhala confused, sumadziwa kuti ndipange chani and nthawi zambiri umatha kuyamba kuzipanga hate wekha kuti uyuyu akupanga zimenezi chifukwa chiyani. ndiye lero tifuna tikambirane njira sikisi mukakhala zoti mukudutsa mnyengo imeneyi kuti mupange chiyani chinthu choyambirira self reflection mu nthawi ngati imeneyi chimene chimafunikira ndi kudekha kaye kupanga kaye pause musanapange overreact chifukwa anthu ambiri nthawi ngati iyi amapanga overreact reaction yawo yosagwirizana ndi mmene situation ilili sizimafunika kumuyankha winayo pa nthawi imene inuyo muli mu mkwiyo kapena muli mu frustration zimafunikira kwambiri ndi kudekha kaye take your time take a moment uh to reflect uh, to calm your emotions mudekhe kaye mupole kaye musanayambe kuyankha china chilichonse chifukwa nthawi zambiri kuyankha munthu uli mumkwiyo nthawi zambiri umayankhula zinthu zimene zimakhala so harsh and you regret it ndiye chimafunikira kwambiri ndi chimene chocho komanso nthawi zina chimene chimafunikira kwambiri ndi kuzifunsa wekha kuti kodi chimene ukuona iweyocho ndi full picture kapena nkhaniyo ukungoyionera kuchokera kumbali yako chifukwa nthawi zina zimafunika kulingalira kuti kodi um, ineyo pali mbali imene ndapanga kuti zinthu zikhale chonchi chifukwa pali nthawi zina zimene umatha kukhala zoti wapangisa chinthucho si iweyo komano mwina mawu ako amene unayankhula kaya ndi toni yako kaya ndi kungokhala chete kwako or ma actions ndi amene apanga affect kuti zinthu zifike pamenepo ndiye zimafunika kulingalira ndithu kwambiri kuti kodi ineyo ndapangapo play a role kuti nkhani ifike pamene yafika apa chinthu chachiwiri chomwe chili chofunikiranso kwambiri you have to understand your spouse pali nthawi zina zake zimene zimafunika muwamve ma feelings a wachikondi wanuyo osamupanga interrupt osamudula ayi so chachikulu kwa inuyo kwambiri mupange focus kufuna kumvetsetsa kuti kodi why iyeyo akukhala upset olo ndi chifukwa chani iyeyo wakwiya osati mungoyang'ana mbali yoti inuyo muwine ndi kuzidifenda chifukwa anthu ambiri nthawi ngati zimenezi ine sindinalakwe ndiye sindingayimve kuti mwakuti so akungoyang'ana kungowina so its not all the time mbanja muja imafunika kuti inuyo muziwina ayi chifukwa mbanja si mukhoti goal ya mbanja kwambiri ndi kupanga connect inuyo anthu awiri pakhale connection pakati panu komanso peace pakhale mtendere pakati panu osati m'banja ndi malo okangozionetsera kuti kodi olondola ndi ndani so tayesesani kumumvesesa perspective ya wachikondi wanuyo ngakhale mutakhala zoti inuyo simukugwirizana nazo tamvani ma feelings nkutheka iyeyodi ali hurt ngakhale inuyo mukuona zoti simukukhuzidwa kena kalikonse ndizofunikira kwambiri m'banja nthawi zina zake kumagwirizana pakusagwirizana pa zinthu zina zake ngakhale inuyo mutakhala zoti simukugwirizana nazo mmene zinthu zochitikira ma emotions imene akukhalira komano mumvetsetse kuti ma emotionsiwo ali real kwa munthu amene sakusangalalayo kapena kwa munthu amene wakwiyayo ndiye nthawi zonse muzikumbukira kunena kuti munthu atha kufira uh, kusweka mtima Eh, munthu atha kufira hurt ngakhale inuyo mutakhala zoti simunapange intend kuti mumuswere mtima munthuyo chinthu chachitatu mu nthawi ngati imeneyi chimafunikira ndi communication pakhale kulumikizana pakati panu and mukamalumikizana mumuyankhule mzanuyo mwa mtima pansi komanso momulemekeza osati kumunyoza kapena kumuyankhula zinthu zosakhala bwino mukambirane ishu imene ya- yachitika pa nthawi imeneyoyo osati mukambirane za munthu iya chomwe ndikutanthauza anthu ena amapanga focus on kumuyang'ana personality ya munthu iwe paja ndi ofoka motere iwe paja sumamva motere iwe paja umapanga makotimakoti musakambe za munthu pa nthawi ngati iyi ayi mukambe za ishuyo kuti kodi iweyo sukusangalala chachitika ndi chani olo nkhani yake ndi yotani so wina yafotokoze and tamenyanani ndi nkhaniyo osati mumenyane ndi munthu so mupange avoid ma insults musatukwanane musachulutse kupangana blame komanso pas- musachulutse kuzipanga defend fukwa anthu ambiri amachulutsa kuzipanga defend chinthu cha namba 4 chimene chili chofunikira kwambiri kuchita mu nthawi imene inuyo simukuziona kuti mwalakwitsa china chilichonse ndicho character and attitude mupitirire kukhala munthu wozichepetsa wa humble ngakhale mutakhala zoti inuyo mukukhulupirira kunena zoti inuyo ndi amene muli wolondola pa nkhani fukwa anthu ambiri amati ine ndimakhala wolondola nthawi zonse so nkhani ichanso yamba kukhota yamba kupita kwina tapangani control kwa kuzipopa kwanu ego yanu pride yanu ipangeni control takhalani nthawi zina zake ofuna kuphunzira kuti kodi iyeyo champangisa ndi chani so be willing to learn and grow from the situation situation imeneyoyoyo so humility nthawi zambiri imapangitsa kuti kukambirana kwa anthu awiri kukhale komasukirana kukhale kwa open izi zimachitika ngati iwe ukuyambitsa kuzichepetsa kwa mzakoyo chinthu cha namba 5 mu nthawi ngati imeneyi chomwe chili chofunikira kwambiri is protecting the marriage mupange focus kwambiri kufuna kusolva vuto lomwe lilipo kusiyana nzoti inuyo muwine uh, mkangano umene wabwerawo so ngakhale zakhala choncho mukuyenerabe mupitirize inuyo kukwaniritsa udindo wanu ngati mkazi kapena ngati mwamuna m'banjamo fukwa anthu enanso nthawi ngati izi amasiya their role as a, as a wife or a husband and zimapezeka zoti zabweretsanso nkhani zina on top of nkhani imene ilipo kale so nthawi zambiri tiyeni tizisankha mtendere m'banja komanso tizisankha kupanga reconcile kukhalanso anthu oyanjana kuyanjana chizikhala chinthu cha nambala 1 komanso tizikhala anthu ofunitsitsa kumvetsetsana mmene ifeyo tingathere chinthu cha namba 6 chomwe chili chomalizira kwambiri chimene mukuyenera muchidziwe ndichonena kuti ngati vutolo lipitirire if the problem persists mukuyenera uh, mupange seek guidance yochokeranso kwa anthu ena kaya ndi ankhoswe kaya wina aliyense amene angathe kukuyanjanitsaniyo amene inuyo mumamukhulupirirayo kaya ndi wachikulire kaya ndi mediator wina aliyense